tan fila di ne ma ne ye baara k'a ye tile sabanan a ye ne weele k'a ma jaabi ne ko ne tun bɛ ala yɔrɔ dɔn walayi ale tun tɛ bɔ ne ka so ka sɔrɔ a ma jaabi a ye muru ta a bɛ to o de tɔɔrɔ y ya an tora ten an bɛ taa se kalo kelen ma o kelen de nana firi anw da la n'a ka mɔgɔ ye tuguni k'ale ta ɲɛna k'ale nana min na ko cɛ murutira ko a tɛ den dɔ in fɛ a fa ye min ɲini ko n'ale kunkolo tɛ muso muso kunna k'a t'a fɛ k'o ye woro ni fɛn bɛɛ bɔ a tulo b'a radio la n tɛna a tɔgɔ fɔ, ayi, a dɔnbagaw ka ca, unhun, ɔ a ye karamɔgɔ min fana ni o bɔra ne fɛ ka taa n tɛna a tɔgɔ fɔ parce que an bɛ ɲɔgɔn bonya, bisimila, i y'a ye wa, dɔnni ye fɛn dɔ de ye nin ko in tɛ se ka kɛ laturu b'a fɔ i ye koyi, unhun, mais a b'a fɔ i ye mun na a tɛ se ka kɛ parce que nin se tɛ karimasuma de ye k'a kɛ parce que e min yɛrɛ min ye karamɔgɔ ye e tɛna sɔn k'a fɔ nin ɲɛna k'a ka na ni waa tan ye Parce que e y'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ e bolo nin ye muso ta fitiri ye waa tan se t'a ye bon waa tan saraka dun fila kun hali n'i ye nin fɔ lala e ka kan ka waa kelen min sɔrɔ a tɛna sɔn k'o di ça c'est pas ton problème a nana yɛrɛ kunko de la n'i ka saraka fɔta bɛnna miliyɔn ma o fɔ a ye n'a se b'a ye a b'a fɔ k'a se n'a se t'a ye a b'a fɔ karisa tiɲɛ yɛrɛ la ne ye n ka passe yɛrɛ juru ta ka na a b'a fɔ ɔ e b'a lajɛ ne bɛ se ka mun fana kɛ don natɔ la a kana passe juru ta ka na ne fɛ yen e y'a ye wa jean complet se bɛ mɔgɔ dɔ ye ale bɛ taa san k'a don dɔ bɛ yen tissu yɛrɛ se t'o ye k'o bɛ taa yuguyugu san bɛɛ lajɛlen suturalen tɛ fini na mais fini wari o de y'u bɔ ɲɔgɔn na. mɛ ninnu bɛ fila ka kɛ mɔgɔ kelen de ye a bɛɛ yɛrɛ kɛnɛ kelen fana kan n'i taara sugu kɔnɔ dɔ ni bazɛn risi bɛ ɲɔgɔn na dɔ ni fansi bɛ ɲɔgɔn na dɔw yɛrɛ bɛ n taa sidɔn bɛ olu la mɛ nin bɛɛ taara sugu jɔ kama mɛ bɛɛ fana taara u mago ɲɛna ka segin n ko an sɛgɛnna diɲɛ de nɔfɛ su bɛɛ ye kelen ye o ni perez sara bɛ su don ni denyɛrɛnin min wolola bi n'a sara su don a bɛɛ kaburudo kelen kasanke kelen mɛ diɲɛ nɔfɛ y' an bɛ ɲɔgɔn ye o fana tɛ laban donc dɔnni n'i ye turabu dɔnni ta k'a lajɛ n tɛ se ka kuma dɔnni wɛrɛ kan sinon kolon filɛ nin ye n'i ye kolonin fili sigira ɲɛna kolonin filila yɛrɛ k'a ɲagami k'a yɛrɛkɛ tan n ye min fɔ a ɲɛna e bɛ sɔn fɔ ko lase i jɔn bɛ taa kolon kalan i bolo ya ne bɛ adamaden ta i tɔgɔ ma kolon kɔnɔ k'a fɔ i e yɛrɛ ko tiɲɛ na ko o de don mɛ munna ne ma kɛ kolonin filila ye hakili ka baara de don o tɛ ka fɔ minnu bɛ kolon kunna k'u t'a dɔn ko tiɲɛ t'a kɔnɔ dɛ dɔnni bɛɛ lajɛlen i bɛ min dɔn n'i y'a kɛ wale ye o de bɛ jaabi i bolo parce que e sera k'o ɲɛdɔn k'o mɛtirize barika min tun y'i jɛ o ye masa ala bato ye olu rɛsipɛkite i y'i karamɔgɔ barika ɲini ka fara o kan kiliyan minnu bɛ na i fɛ yen olu ka fisa olu bonya ka da i yɛrɛ ta in kan n'i y'o kɛ e bɛna dɔnni min b'i bolo ni kun b'a dɔn dɔ bɛ fara o dɔnni fana fanga kan tuguni i bolo donc ni e y'o jɛ ka kɛ yɛrɛ bonya ye ne bɛ nin dɔn ni y'a bila yɔrɔ na maa tɛ se ka sɔsɔ parce que e bɛna tapage kɛ ni kuma de ye dɔnni bɛ e to i ka kuma na ka taa sigi kɛrɛfɛ e tun kan ka wuli ka taa ɲinin min fana bolo e ye fɛn fɔ ka don kunkolo kɔnɔ i yɛrɛ laban bɛ taa o b'a fɔ ko ne ka dɔnta ma se nin ma ka sɔrɔ a ba n'a fa b'ale bolo parce que e bɛ taa don min o y'a sɔrɔ ale de la kɛ ka bɔ e ka histoire dɔ kalama o y'ale yɛrɛ tɔɔrɔ fɔlɔ o de kosɔn waso dɔnni kunna c'est pas la peine laturu dɔnniya ye fɛn dɔ de ye i bɛ laturu ci ka laturu nin lajɛ ni n'i ye kumakanjugu fɔ Nin tɛ se ka kuma cogo si la fo a ka kuma di furuso ma ahɔn laturu kuma ka gɛlɛn koyi laturu bɛ ni minɛ sa ka gɛrɛsɛgɛ bila ka badu bila ka denɲɔgɔn bila ka na ka bila a bɛ minɛ ka gɛrɛsɛgɛ bila ka badu bila ka faso bila ka denɲɔgɔn bila ka dimi bila ka na pan ka na don furu kɔnɔ ka o de ɲini ka sɔrɔ ka kuma di laturu tɔgɔ ma ka na tuguni voilà bon donc n'a sera yen an bɛ ɲagami parce que ne ye laturu ci sisan Insa nana ni na ne yɛrɛ sɔrɔ Lawusinɛ taara a yɛrɛ sɔrɔ furu la Insa ni Lawusinɛ e ka si k'a lajɛ a tɛ bɔ ni furu ye ni laturu ni lomara yɛrɛ tɛ bon e ye laturu ci sisan lomara ma na laturu yɛrɛ kɔnɔ mais e bɛna dɔn cogo di k'a fɔ ko lomara nana laturu kɔnɔ Insa bɛ ni na Lawusinɛ bɛ furu kɔnɔ misaliya la walima Lawusinɛ bɛ ni na Insa bɛ furu kɔnɔ mais e ka Insa ni lomara Insa ni Lawusinɛ wolo k'a lajɛ a bɛna lomara de d'i ma mais e yɛrɛ ɲɛ b'a la lomara tɛ laturu kɔnɔ mais n'i ye lomara kuma fɔ maa min ɲɛna ka sɔrɔ o sigilen bɛ laturu kunna a bɛna a fɔ nin bɛ ka nin min fɔ ni lomara nana laturu la a bɛ nin de fɔ mais ale bɛ ka nin min fɔ lomara yɛrɛ ma na laturu so tan ni wɔɔrɔ kɔnɔ mais lomara ma na o ye tiɲɛ ye mais laturuden min taara ni minɛ ka na lomara ka so minɛ n ko olu de ye lomara kibaruya di i y'a sisan muso lajɔlen filɛ kɔnɔbara la ko nin muso in bɛna den min wolo nin den in bɛna kɛ masakɛba ye mais muso in ma jigin fɔlɔ den in nana jigin fana a nana kɛ masakɛba fana ye a o de ye ni Lawusinɛ nana ni na Insa taara gɛrɛsɛgɛ la walima Insa nana ni na Lawusinɛ taara ko furu la mɔgɔ k'a kɛ to Insa taara ni na sisan Lawusinɛ nana furu la walima Lawusinɛ taara ni na Insa nana furu la a bɛ kɛ komi sisan i ye kɔnɔbara ye k'a fɔ ko nin den bɛna kɛ nin ye laturuden min tun ka kan ka na kuma sisan ale dogora mɛ a dogokun ye mun de ye sisan i bɛna o fana ta denso la tuguni o de kosɔn n'i ye laturu ci n'i ye ni ni siyɔrɔ ta k'o lajɛ n'o ma kɔrɔya duman di i ma i b'o bila i bɛ badon ni sira ta k'a lajɛ n'i y'a sɔrɔ kɔrɔ duman bɛ yen n'a ye laturuden ɲuman d'i ma i b'a ni siyɔrɔ laturudenjugu in i b'o fana fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ sama kɛ n'i y'a sɔrɔ i ka kan ka sutura sɔrɔ o baara kɔnɔna na i b'a dɔn n'o baara kan ka kɛ e karamɔgɔkɛ yɛrɛ bolo sababu ye ka sigi gɛlɛya e bolo i b'a dɔn ye i bɛ ɲɛ ci ni vri ye ka don a da fɛ o de kosɔn an karamɔgɔ sisan salama i b'an ye kari kɔnɔ i b'a fɔ ko nɔgɔya aviyɔn o de kosɔn i b'an karamɔgɔ ye sisan kari kɔnɔ aviyɔn ke de bɛ jigi da an kan pour que u kana boli mɛ olu yɛrɛ bɛ ka na anw ni kala de bɛ ka bɔ k'u kun ka tɛmɛ mun mun nana n'o ye i y'a ni san tɛ dɔnnibaga bonya yan ka tɛmɛ prezidan kan mɛ dɔnnibaga sisan sama kɛ faamaw bɛ tile k'an minɛ i b'a fɔ ne miyanka la an ka sira t' o la ne de bɛ laturu in bɛ se ka sigi kun an ka sira t' o la i y'a n'a sera o yɔrɔ ma ko e bɛ jɔ e yɛrɛ la mɛ mun de b'a to nin bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ e yɛrɛ la e bɔra cogo di i ka so e sigi bɛ dɔnni kalite jumɛn de kunna ne bɛ mali fɔ fo dɛ bɔra filɛ depi ne ka mɔbili san fo bi an ma visite ta fɔlɔ mɛ faama faama bɛ anw lajɔ n'i ko ko ne de ye miyanka lasi ye ko wa ko min bɛ émission ka sigira kun kana na siga t'a la bonya bɛ yen ne yɛrɛ ka kalanden si tɛ ko faamaw bɛ min minɛ n'a ko ko miyanka lasi ka mɔgɔ ye n'o ma bila o ye bonya de ye to o minɛn kɔnɔ o tɛ lasi kɛlen mɔgɔba yɛrɛ o ye n'i y'i yɛrɛ dɔn de ye o de kosɔn ne ko i ma ko mɔntɔn san kɛlɛ ko ne ye garibi wolowula duuru la ka taa di sɔrɔdasiw ma n kɔni nin bɛ mɔbili mɔbili kɔnɔ tɛ a bɛ sɔrɔdasi sɔrɔdasi la ko mugu tɛ ci i la o y'a sɔrɔ a ma nana camanjɔso la fɔlɔ dɛ mɛ olu bɛɛ lajɛlen ko anw ta ɲana anw bolo olu de bɛka ne tɔgɔ di ɲɔgɔn ma taga sama kɛ finalement bi an t'a fɔ ko prezidan bɛ ɲɔgɔn bolo